it's a job ndi ntchito ndi ntchito kuti kapa ndili pa lanchi kuntchito kuno ndili pa lanchi lero mu bisiketi inu ndikuti ku- ndi kuntchito ndi- kunoku ndi kuntchito kunoku ndi kuntchito max please behave Ah. ndili pa buleki pa lanchi tachoka ndinkona apa pali kuli ntchito ndi ntchito okay um ndimakonda mapets so kwathu kuno ndili ndi amphaka ndili ndi amphaka atatu panopa and you know i love dogs as well i have i have dogs as well so don't mind my cat Dinch, it's a job ndi ntchito tachoka nkwanu kuno happiness uyo tatengene nkwanu ukundisokoneza basi ndili pa buleki eti kuntchito ntchito ikoma ino mm, zeze temwa dorothy ntchito ya- ya pano ndi yaino ya paja you know, temwa ndi woyimba kwa iyeyo zoyimbazi ndi ntchito itse jobu zezenso ndi woyimba kwa iyeyo zoyimbazinso itse jobu dorothy kashi madam um, she's, she's a social media influencer kwa iyeyo itse jobu ndi ntchito inenso zomanena zomanena zomwe zikuchitika it's a job ndi apo apo eti takumana anthu anthu a job yokha yokha nanunso it's your job to watch it's your job to comment it's your job kunditukwana nanu- nanunso mu ma comment section mwemu nanunso mupange ntchito yanu job ntchito Hey, Oma. okay um so pali nkhani eh? yeah um nkhani ilipo ndiya okay nkhani yeniyeni yeniyeni eh, ndi ya temwa ndi zeze komano i want to explain what happened eh? okay ndiyeno um ndisanayambe kufotokoza ndifuna ndifotokoze I, I, want, i want you guys to understand okay so um zeze ndi temwa Ndim- ah, panopa I, I can ah, allegedly I can address them as my ex said yeah than told you they were dating back you know zakalekale yeah nde zinapeza kuti no zathapo nde ah, ah, koma mphaka uyu wadya mabisiketi aku ntchito ndi ntchito udyanso okay ndiye no zinapeza zoti no zeze atati atati- chibwenzi chitatha ndi temwa anapeza no dorothy kashi madamu panopa they are married um, yeah they are married yet allegedly should i use allegedly sinanga ndinazolowera kukhoti ndi kukhoti ndambophunzira kuti zinthu toti i should avoid eh anakwatira ndithu you know husband and wife you know they you know very beautiful couple Mm, ah, zeze- zeze amasankha akazi abwino right let's clap hands for zeze Amasamba- amasankha akazi abwino Mhm, ndiye tipitirize ntchito okay ndiyeno nde zeze ndi temwa zitatha ya pa- anakwatira dorothy Mhm. um, inenso paja ndi, ndi, ndi ex alisa nkhani ma ex eh? I'm not here to shame anthu kuti ali ndi ma ex inenso ndi ndi ex uyu amasewera amasewera mpirayu amatenda ndani paja uyu nani ndi ex wanga dankene alipo alipo ex kuja alipo koma masiku ano tu pajatu kalekale mujatu pajatu ndinkabisala bisala tu eti Mhm, pano pano basi tu- ndimakhala chomwe ndilili tu chomwe ndilili nasiya kugwiritsa ntchito anthu kuti ndizipange hide mmene ndi- ndilili pano yeah komano you know I, I, i cannot be here to talk trash about ma ex azikazi kaya ma ex azimuna you know i'm not like that wabweraso kodi wa- watumidwa akutuma kuti ut- ntchito ndisapange Aku- paja amati tu amphaka ndi afiti iwo watu- watumidwa uyu watumidwa yeah yeah okay yeah ndiyeno pano pano zapeza kuti no um zeze um, uh, akupita ku kenya yeah wapita ku kenya panopa i think he's there yeah um, so ananenanso yekha kuti akupita ku kenya let me just show you the video yomwe zeze ananenanso kuti akupita ku kenya tiyeni tiyeni tiyeni tiyeni what up my people it's your boy zeze grrr, it's your boy zeze kingston team zeze kenya branch iwo amati for the first time the mayor is coming to kenya ndiyeno at the same time temwaso naye sinanga ndi ndi artist ndi oyimba temwaso naye ngati oyimba akupita komwe akupita zezeko ku kenya A- a- a- akupita kumene koko ndeno apapa nkumafunsa zokuti kodi apapa nkhani yeniyeni ndi iti nkhani yeniyeni tu yomwe no- i- amalawi tu akuyikamba mkamwa tu ntchito yawo yomwe akupanga it's a job mmakamwamo akuti chifukwa chani zeze wapita ku kenya osamutenga dorothy mkazi wake zeze zeze ngati ukuonera eh, ndifuna ndikuyankhire zeze wapita limodzi ndi kenya ku Kenya- ku- wa- wapita limodzi ndi temwa ku kenyako chifukwa kuti its a job ndi ntchito kodi ama- amalawi kodi mumafuna mu- kodi amalawi muna- ndi it's ndi ntchito zeze wapitira ntchito temwanso wapitira ntchito mkazi wa zezeyo dorothyyo ngati ali kuno kungoti nayenso ali ndi ntchito nsosoti apange ku malawi kuno kodi poti aliyese ali pa ntchitotu temwa ndi woyimba kumenekoko wapitira ntchito zezenso kukenyakonso wapitira ntchito sinanga onse oyimba okhaokha eti dorothy ndi woyimba mkazi wa zeze dododo ndi woyimba si woyimba iyeyoso aliso ndi ndi ntchito iyeso ina aliso ndi job mwina watsala kumalawi kunoku dorothy chifoti it's a job amunawo apita kumeneko kukenyako chifa it's a job ndi amalawi mmaganiza zinthu zoti mmaganiza zinthu zo- zakubedi amalawi mmaganiza zinthu zakubedi Ya, ena akuti ee ndikuti ujeni zezeyo ndi temwawo paja ndi ma-ex kumeneko eh, akapanga akapanga madongosolo madongosolo ake ati "Ma- madongosolo akukapanga kumeneko mesa it's a job ndi ntchito ndi ntchito zamabodza pano ayi eti nde ta- ta- ta- taikani makomenti yankhulani zakukhosi kwanuzo eti yankhulani zakukhosi sakumangani sinanga it's your job to comment nanunso ndi ntchito kodi si munali pa ntchito ndi ntchito so guys i'll be reading your comment section tell, tell me what do you guys think do you think kuti kumenekoko akapangako madongosolo kapena it's a job hmm? ndi ntchito Hey, koma ndizasiyatu ine ndizasiya ntchito imene ndisi ndipanga retire I'm, I'm gonna, I'm, I'm gonna, I will get fired ndizipanga zinthu zoti a- a- andichotse ntchitoyi komanso akandichotsa ndidya chani akandichotsa ndiyamba uhule adakamutenga mkazi wakeyo